o nwere ihe anyị nọga maka burial di gị onye kwesịrị ili na July 31st olee ihe meganụ
n'eziokwu n'ezi asụsụ ahụna m ihe m na-ahụbe mbụ eyiri eh, di m nwụrụ on the 6th of March mgbe before mgbe a di m nwụrụ ndị CMO wụ ndị di m belongụrụ to akpọrọ ha ha gbakọrọ ụmụnna gbakọrọ na ikwu na ibe ndị ọzọ so ndị CWO ahụ Charles Ukaegbu one of the members of CMO hmm. onye dọtịrị di m ha si before a papụ ya na a ga-aga kpọọ otu nwanne ya nne ji enyi ya ka ọ bịa hụrụ ozu nwanne ya anya before ha ebufe ya ha eziga the only surviving son nweziri ha dị nwoke anọ akpa nwụọna ndị buru ụzọ mụọ ndị kedọcha ndị ke ada m a mụ na ya kwụ nga ha eziga nwa m si o je kpọọ ya nwa m ahụ anya akwa ahụ sọpụrụ ụmụnna ya na ndị CMO ahụ nọ nga ahụ eje kpọọ ya na nwanne nwa m si mgbe ya ruru nga ahụ gbutuo curtain ihe nwere pool house Ifeanyị Roland Ifeanyị Avụgara nwanne di m mm-hmm. but anyị na ha adịghị na mma anyị na ha na-acommunicate we don't have anything to share in common since how many years m bịara di nga ahụ but ah, mgbe ha gwara ya nwa m si ya gawa nwa m akpa anyanyanyanya ha si come on na ọ gawa na ọ wụ omenala ka ha jikwa n'anya ha nụrụ ka were ntị ha nụ ka ha ji anya ha hụrụ were ntị ha nụ so mgbe nwa m ahụ garuru ga-agwa ya nwa m si mgbe ya kuturu curtain kelee ndị nọ nga ahụ nwa ha nọ na ya kpọọ Dee Ifeanyị cos ọ wụ aha Igbo ya Dee Ifeanyị daddy m anwụọla na o shi like this lee ya leruo ya ala dewe ha kwa ihe o degara n'akwụkwọ pool nwa m ekwepụgakwanụ biko emeshin nwa and nwa m ahụ 23 years a boy of 23 years bịa ji igbo nwe experience ọnwụ nna ya so mgbe ọ bịa bịa gwa ya ụmụnna ndị gbakọrọ n'ime ụlọ nga ahụ na ndị na ndị CMO wụ onye di m wụ one of them iwe ewe ha ha si ọgụ o rukwere ma n'ọnwụ na ha ji anụ ihe ndị na ntị na ntị ugbu na ha ejila anya ha hụrụ Charlie Ukaegbu asị biko bupụrụ even CMO president nọkwa there Tochi Ogbonna ha ewezi iwe sị buruzie gawa mortuary ha abịa buru ya gawa mortuary ha na ada nwaanyị a mụ na ya so nga eburu ya mortuary deposit his corpse there ha yọm ahụ ha abịa chọọ onye ga-akwọ maka ndị dum nọ nga ha sị nwunye di m ke dị last born di m ha na-akpọ Augustine Avugara na-akụzi nkụzi na community primary school Emekuku there akpọ ya chi abịa akwọ m aka ka ya kwọrọ m aka ma edikwaje dụ na-ebekwuru ụwa m na chi m akwa chi echi ahụ ejicha ahụhụ m ụkwụ nwa di m ahụ na-akpọ Roland Ifeanyi Avugara ọ nwunye ya onye dụ m n'agịga because ya na nwunye ya adịghịkwanụ na mma even ihe nwaanyị ya kwuru dum nga ahụ di m ya si ebe ya nwere n'otu nwa dike na-akashi obi ka ya dụ hmm. ya nwa bụ onye dụ m n'agịga Augustine akwọkwaranụ m aka dụ m n'agịga aka ọzọkwa chi abụọla o nwe onye m hụrụ chi abụọ wụ Friday ha pụtachakwa n'ụtụtụ ndị nwunye di m abụọ ahụ na nke ntakịrị bịa kelechaa m ị bọọla mụ na ha ekwecha ị bọọla ha jụcha mkparị mee ekpere ha ọrụ ahụhụkwa m Ifeanyị nwa di m ahụ ahụhụkwa m ya mgbe ọ na-eruzi n'ụtụtụ Saturday ndị ahụwazie movement ndị nwunye di m ahụ na ọ rị m ka ịpa ya gama ndụ ha niile agbachichara mm. ga-ege ekele ndị ezizi ọnụ mm. m akpaa mmemme ntị ka anọ m ekele ahụ gbakwa ha nkịtị magic kpeziri ha na ọ wụ Chinyere ahụ onye na-abịa direct bịa kelee m mechazi Augustine agwama Chinyere sị na ha ebitere ele ya too much na a ga-akpọ ha oku n'ime ụlọ dụchaa ha ọdụ on what to do na ọ rịhụ onye ga-aga contrary hụrụ igbe ahụ na ọ kwa ihe nwere agwara ha mgbe nwanne nna m ochie na-akpọ Ọha Francis Ihemegbulam Avugara nwụrụ na nda Emeka shikwa ala bekee kpọkwa ha agakwala burial ya hmm. na ha niile kperechara na ọ naanị Chinyere onye gara burial bitere ya mere nwunye m onye ke a ha na-akpọ Dorothy Avugara bi Lagos na-eji akpọ ya na-eji akpọ ya nwa ọjọọ ya na ha nọrọ n'ụbọ ruo taa na ịhụ na akpọkwala ha agakwala m nso ke nda Sunday hụ ya na-abịa
amaghị m ihe mere na o ji sị ha abịala m nso ọ sị ha na ọkọ labrabs na o richara ihe kpa n'aka na ya gaa azụkwara ha ụmụ ha ọzọ ihe ka ka ọ pụta na ya esi onye ọ gwara ha so ha niile erestrictizi onwe ha
then gịnị meziri then onye anyị anọrọkwa na-eme plan burial otu e si eli di m hmm. ya nakwa ashịrị na-aga kpurukpurukpurukpurukpuru na ha enwe ike eli ya na ha enwe ike eli ya until the day ewetarala m akwụkwọ from eh, Enyiogugu hmm. na ama m ezigbo aha ya ihe m ma Eze Top Secret ọ ihe e ji mara ya hmm. na ọchị m mere mere m invite na m buru carton beer carton malt ọjị na ihe ndị ke ọzọ were bịa so m elecha anya si e nwere eze chịga emekuku autonomous community wụ eze ejeshi obi the fourth of emekuku m agbara gaa gwa ya si onye eze lekwa akwụkwọ bịara m ogbu na a sị na emere m invite na palace eze ya shi o kwuru na onye gwara ya palace eze aha ije ha ahụ jurisdiction emekuku ọkwa ya wụrụ in charge of emekuku oke n'ugwu ndị eze na m ga-aga aza oku ahụ hmm. mara ihe okwu anyị agaruola nga ahụ ya wụrụ na ọ nwa di m a na-akpọkwa Roland Ifeanyi Avuka hmm. gakwara nga aga gbara m akwụkwọ ya onye eze ajụọ m elekwa ihe ndị achịngwa achịọ eze ejighị m ego enweghị m ego ahịa m na-azụkwa na business m akwụsịla kemgbe a di m nwụra anọzigbo otu nga ya sị ọ ihe mere m ji gbara aka m ashị ya ee eh, ọ ihe mere m ji gbara aka m enweghị m ego Ifeanyi asị hapụ ka hapụ ka ya ekelechi Ifeanyi maka nke ha mere na ya ke nwa nke nwa m agbakwa nkịtị so ya shi ifeanyị ahụ kpọkwara ifeanyị shi imagine ya nọ nga ahụ nwanne ya nwoke ha anwụ ma mma ọmụmụ nwa ike bịara abịa gba ya anyị apara je doma mortuary ka a na-ekwu ekwu anyị ebidoro plan mana for burial olee onye nwa gị jekwara nje gwa mgbe ahụ ọ ya ka nwa m ahụ mụ na ya nwa m ahụ jere je gwa ya ma mụ na ya sokwana gaa na nke eze ahụ nwa m ahụ ebilie sị ndị a

ya si anụ ihe ya si agwa m gaa na burial ahụ ị ga-enwe isi eze shi eze shi eze tọpụ aha gwawa ya si mba ha ga-eli ha ga-eli ọ ga-eli di ya ha ga-eli ya but ọ ga-ebu ụzọ zụrụ ya zụrụ mmanya na ọkụkọ bịa hụ unu n'ekpe m agwa eze tọpụ na-aga n'ehu na ike ihu ekpe n'ezi ahụ agwụla m hmm. kemgbe forty something years m bara n'ezi ahụ m nọ ihu ekpe ihe gaa m ehukwa ọzọ na ike ikpughe ekpe agwụla m so anyị eshi ekpe ahụ gbasaa dị e, okwu a kpọrọ hmm. anyị alama laruo m anọrọ mkpụrụ ụwa m na chi na-elekwa ha ọ ya ka ozi on the 20th of this month that was Sunday by 6 a.m. ya wụziri seven armed men police hmm. bịa na gate na-ezugbo gbogbogbogbogbogbo ha na nwa m nwaanyị dị my last born emewezie ka esewezie okwu where is your mother where is your mother ha ji your mother mọmere ene mọmi mọmere ene mọmi m ji aji by that time enyi dikwara m down ụlọ na-ekpe ekpere ụtụtụ m Michael Oda mkpụrụchi ekpere m bịa gate sị ha ọ gịnị ya sị na that m nọ under arrest m ashị ya from who ya sị na ka ha kpọọ onye mere m arrest ka m hụdoo m anya ka m hụ ha kpọọ uh, ifeanyị ahụ ifeanyị ahụ abịaruo ha sị m lekwa onye mere m arrest o mere m arrest si nsogbu anọ si allow m refreshen up m abaa gaa sụgharị uwe m brush ọnụ m sobe ha ha kpọrọ m na moto ka a na-eru n'ụzọ ndị youth a-double cross ha shi na ha chọrọ ịma the very police station ha shiri bịa bịa hmm. kpụrụ nwaanyị a di ya nwụrụ na kemgbe shi di ya nwụrụ na ọ fụba ezi hmm. na ọ na-akwa na mix up with nwaanyị ibe ya ma ọ fụkwa na ịga nọzie with eh, gazie police station na na-eme na ha arụghị omenala ahụ nwa shi na nwa shi from state c anti-kidnapping unit D2 nọ ebe ha shi so ha kpọzie call kpọzie one chief Vitalis Onu a shị lekwa ebe ha si ha shi kpọọ onye eze sị lekwa ebe ha si asị ha hapụ ya ka o soro ha ruo police station but go with them mm. otu a ka anyị shi ruo na police station ha eji m statement ede ha shi na e dere petition against me ụmụ di m na ha dere petition against me ndị ka nọ n'ala bekee na ndị ka nọ n'ụlọ ha enye m the petition ma ihe e dere nga ahụ that eh, I killed my husband na m gburu di m na m wụ murderer na m gburu di m na m agwaghị ha eh, that na m gburu di m buru ha gaa dega na mortuary mm. nọrọkwa na-aplan burial hụ na ma na whereas na nwa ha amahụ so na ha chọrọ ka e buru ka e, ka m weta tally di m ahụ ka e ji mee di m autopsy mara exactly ihe gburu ha n'ozu n'ọnwụ ha hụrụ suspicious m ebu ụzọ soro police m shị ha onye na-ede na m gburu di m di na di m nwere anything in common they don't share anything in common we don't share anything in common we don't have anything in common with each other because the day ihe niile gbabiri ka nsa wụ the day a gara to Reverend Father Stephen Egbim the parish priest nọ na Mount Carmel parish Emekuku ọ nọkwa ya up till now he can testify he can be a living witness because ka ọkpara bịara akpọ di m sị ka e mee udo na ha chọrọ ka e mee udo ọrụ ma ya chọrọla ma ọhụ chọrọla udo udo hụchia di m agwa ya na ha ga-aga na ke parish priest emechaa ha gọzie mmiri ka ha ṅụọ n'ime ekwe ya abịa kpọ hụ di m na ya nụrụ na ahụ ji akpọwa nkụ na-asuffer na ha enwe one phone di m agwa ya na ihe a na ya na nwaanyị ya na-eyuzu one phone and that is okay for him ya sị mba na a ga-azụrụ m phone di m asịrị well ihe ma ya na nwa so ya agaa zụọrọ di m phone di m ewere hụkwa SIM card m ti hụkwa na that same phone ha zụrụla ya werekwa ka ya ti m asị darling were nwere kaa shi na 1 plus 1 na wụ 1 m ahapụ hụ nga ahụ ọ kpa a shi yuzuga that phone so ha zụọrọ di m gas cylinder 2 buru ya ị makwa na ozi ihe nụ ka ife e ji enyegazi eh, excuse eh, ji wụrụzie evidence ya n'ebe ndị police na na na na na a hụ hụ di m anya na-abịa zụọrọ ha ihe ndị so ha agazie na the day ha gaziri na ke chi eh, Reverend Father Stephen Egbim ịga ikwu okwu peace nụ peace aghọzie pieces ọpara nne di m na-agwa di m na-eme ka ọ mara na ka ada nọkwa outside there with him na ọ dịghị happy with my husband so na ha chọrọ ka ha kwue n'ihu Father now na di m na ọ ga-asekpuru ala n'ime ụlọ nga hụ e liri nne ya na nna ya yọọ ha biko na ọmụda ha abịa n'ekiti ha na ya di m asị over his dead body na ya agaghị eme ya na o nweghị ihe jikọrọ onye nwụrụ anwụ na ndị rị ndụ na ya agaghị eme hụ ha sị okay ọ bụrụ na ọ gaghị eme hụ ihe ọla gbasara nwenụ ha chefuo hụ na ihe ọla gbasakwara nụ ha onwe ha ọ wụ di m na nwe ha echefuola ahụ otu a ka a si were esemokwu shi na ke Father pụọ hmm. so ọ ya anyị na ha si nọrọ okwu onye ọbụla nọrọzie kpa o shi nọrọkwa mbụ kpa nke e si nọgide daga di m anwụọ ama m ebe o si a na-akpọghị my senior brother m na-ele ya na police station senior brother senior brother anyị nụrụ na mgbe nne di gị nwụrụ na etihụ aha di gị na yes mgbe nne di m nwụrụ hmm. ha etihụ aha m ha etihụ aha di m onwe ya hmm. ha agwahụda anyị na nne di m anwụọla lekwa ya lekwa ndị ha si mepee ya ka anyị hụ ya na lekwa ya nwee nke aha di m so ya ma eh, grandchildren ma children okay na children aha di gị ọ gịnị aha di m henry avụgara okay because ihe m hụrụ nga wụ engineer stella avụgara dr tony avụgara joyce avụgara roland anyị avụgara and aha di gị anọghị aha di m anọghị aha di m eh, as eh, e nwere daughters in law aha gị ọkwanụ gịnị joy henry avụgara okay aha gị ihe nọ nga mrs chikọdị avụgara chinyere avụgara augustine avụgara aha gị anọghị then grandchildren kwanụ

his household. Olezi ihe ha jiri bịa ugbu a sị na na di gị wụ nwanne ha nwoke ebe ha tụpụrụ ya na ihe so finally olee ihe ị chọrọ olee ihe m chọrọ ugbu ha hapụ m aka ka m lie di m onweghị onye m sịrị meere m autopsy onwekwuru onye m sịrị eh, na mụ na ya nwere case hmm. ihe m chọrọ wụ ha hapụ m eyiela burial di m on the 31st of this very July being next Thursday ha hapụ m ka m liri di m otu ọbụla ụmụ m meara ụwa ga-anaba ha because ha ma na ọ ga-aka ha ha onweghị ọla mega di m di m arịagahụ arịaga ọwụ na ọ lọtara from site mma ahụ ọ sị nye ya ka ya mejie ọ gara ebe site ya ga rụcha ga hmm. sụchacha nwa ya ebe a ka ọ na-anọ ka ọmakwa hmm. bịaruo sị nye ya mma onye welder mụrụ na ya ka ya mejie isi ahụ isi mma ka ọ nọ na-emezi time at about 5:45 ye in the evening ya etima mommy mommy mommy mommy okwu aka anyị anwụọna m okwu aka anyị anwụọna m eshi na room ga nọ rush ụmụ m eshi na ofe room ha rush ya mgbe anyị na-afala ọ nọzi ọghọghọghọghọghọ na aghụghọ ọnụ that was his last statement ọ gwụla otu m shiri hụ ya m akpọọ ada m nwaanyị a mụ na ya so nga wụ nurse ya sị m kpọrọ hụ gawa Holy Rosary Hospital otu a ka anyị si gawa Holy Rosary Hospital Ifeanyị ahụ nọkwa nga ahụ anyị mgbe anyị buru ya agaga agaga bus ahụ bịa anyị amakuru ya tie ya ifeanyị agabiferela nwa ụwa ya ifeanyị eruola dị ifeanyị ihe ọ na-edi ọ gafee
agaga hospital maara ha ahụ daga mapụkwa ozi ya fụ maara ha ọpụtụtụ ọ bịa bebe ajụ m sị a sị gịnị mere ka ọpara akpọbe m ka ada akpọbe m ọ dị ka ada eleghị akwa n'ime anyị kpọm because ka o mere m mgbe ọpara m nwụrụ ọ ka ị gbara m ka ejuru m isi oge ada ọ gịwara ada just briefly
dịka mummy m siri kwuo hmm. mgbe my father nwụrụ nwanne nwoke gara jie ya ọ bịahụ mụ at first eji m iwe a sị ejikwala sị m na ọ wụ omenala hmm. m asị okay gaa jie ya chee ya ọ bịahụ aparazie my father fụwa m emecha lahụ back ebe m rụga ọrụ anọkwa nọ na be anaghịzi be ha kwụsịrị na ọmụma gwabsị ndị nye da kwụsịrị ebe m si hapụ m si hapụ nwa ọwụ taa ka ha ha ebidoro anaghịzi bere ya omesoke m somi ka e were ego o jere na ke father gwa ha na ọ chọrọ lekwe ọ chọrọ ili di ya ya gaga ndị ya jema tara date that day mana akpọ ma ya sị na asa ga elije oga elije m sị okay si ada nwa m ga-abịa that day m baara mee meet that very day kwa mba ka m jide meetie this my uncle kwa Ifeanyi Roland Avụgara shị a nda ndewo a shị m ndewo shị ga-echike m bịara achị ee shị okay nwere ihe m dị n'ụga gbasara bere ala ga ehodo ga ehodo shị okay ihe mkpa m na achị ihe nwa mgbe ọkpọ ji m ekpe udo shị okay elee ihe emenwe uke biri sị mamụ ngala nọ n'ụrọ ọ gị mejọrọ ọ daddy m mejọrọ gbaghara onye m gwara ya ya sị m na ọwụ ya nwere ga asa majụ akpa njechi ele ha ga-emenwe ugo ebiri na m jewa jee jụọ njechi onye otu onye bụ daddy m ọwụ nyere m mma masị ọha kwuru ya ya sị ee m alawa the next day ya m agara meet one of my one of my father's eh, brothers kindred anyị wụ one man akpọga nneọma jee meet the man chịkwa m do do do nga a ga-ekpe udo hụrụkwa nga m ga-ekpe udo ahụ mm. m sị ọgụ bụ obo bụ onye ọsọrọ hụ chọrọ ma lahụ kpọrọzi nwanne m nwoke sị ya bịa anyị gaa anyị eru nga ahụ m asị ya nda si ya iji gwa nna m oji ayọhụla m oji ijila m sị ọkwa the same thing kwe ka onye ahụ gwara ajọ nsogbu ka m meetiri sị ọ nda crosby

m asị ha ọwụkwanụ gịnị na o nwere ha sị my father mee ma nna m ree ndụ ha ji ime ya nị masị gị ha nwekwanụ nene na asị nna m jewa na nga e liri mma hụ na mpa hụ jee yọọ biko ha cha ha ga ya ọnụ ha m sara ya ụbọchị nne ma nna m anwụọla nne na nna ya anwụọkwa nna ya gwakwa m sị na na kpa nna m na onweghị hụ mere ya onwe ha mere ka ọkwa ka onwe ha mere ka ada ndị ahụ nwerekwa hụ nne na nna ahụ ndị ahụ ndị ahụ ndị anwụọna nna m anwụọkwanụ ihe emechagwazi m na mmadụ mere bụ onye gbara ya na onye bịara na onye na nyanwa ndị nne ji afọ ụmụ daddy m ha gbahụ ya bụtụ onye nwa hụ nwa vu anyị vip ufeba hụ baba gba ya shị hụ na na ndaso ndị nne ya na ọ nụrụ chukwuga ma ha ụka akpọrọla gaa hospital the next day yọkwara dịga ahụ the lady bịakwara bịa gwa ya ahụ si pụta bịa ahụ na emega spet anyị nwere bịa ma mechara ya shị kpa ndị ka anyị nọkwa n'osomokwu nwere mgbe iji ha ahụ ịnọ na ihe doro hospital Emmanuel nna m ọsọ hụchiga ya arị na mma ọ bịara bịa hụ gị ya ekwe m yio shahụ bịara mgbe ahụ tali ka hụrị ndụ ya sị okay na ha emenwe ugo ebiri iwu na anyị ga-eje n'ala ili jee yọọ biko na achazie biko ahụ the next day no me go admit na my brother baba gwa na na store ya shị daddy ya anwụ no me na admit ọ gwara m so me ọ sọ ọ bịara m asị so ha emewu ugo bịa si makwa da ya nwa dawa esi m disente mpa ya gwụ na mme ya ma shikwa na aga m eme ma afọ mazie adịghị surprise ịna-anụzi ka mm. akwala police akpa ozi police o nwere ihe ndị police kwuru ihe ha chọrọ kedu police si gị mee gịnị police shi m na m weta tally di m anyị mm. weta tally di m na a bịa mee ya autopsy na autopsy na ọ ga-etekwa 3 to 4 months hmm. so that burial etile 31st of this July na ha abụla cancelled na ọ ga-enwe isi Hmm. ma shi maka n'ihi na emekwara na m gịnị di m nwụrụ anwụ mere gịnị na ndị ebere agba akwụkwọ nweghị ihe hụ na e nwere tushank ma ha shi m na ha gwachara m bido kụmamba kụmamba kụmamba hmm. about the tally na ha chọrọ tally the next day ya hmm. ma mmanụ ha zikwa m sign ya eh, eh, undertaking I signed it under duress. Okay. For me to be, I signed it under duress. la mma chiede eze dị n'eze ha na-akpọ m ikpe gbasara that tally even up to yesterday kwa a ka na-akpọkwa m ọ dị mma ọ dị mma anụla m ihe i kwuru Em, dịka m siri wee kwuo eh, anyị na ụlọ ọrụ anyị foundation anyị ga-abatala n'okwu a anyị na the police officers dị in charge anyị na ha ga-enwe meeting we are going to come into this matter eh, because em, anyị ana-alaikela mmegbu anyị ana-alaikela violation of human rights mmanụ so we are going to come into this matter and we are going to make sure na onweghị onye megburu ibie as far as this matter is concerned ya mere anyị na-atụ anya kpọmkwem na anyị na ha mechaa ndị mmadụ ga-anụkwa kpọmkwem ihe anyị na ha metere ndewo nụ